Bhí mé, bhfuil is an Coláiste Uisce atá ann sin, kind of ionad, bhí mé, chaith mé, Chuaigh na leanaí go léir ann. yeah, chaith mé deireadh seachtaine iontach ansin, yes, but, but tá sé, is turas fada, nach bhfuil, ó, ó Bhleá Cliath, bíonn tú, bíonn tú spíonta ag an deireadh. So go raibh maith agat as, as glacadh leis an glaoch, mar tuigim go mbeidh. tú tuirseach. Ó, fáilte romhat. Is deas a bheith ag caint leat ar an gclár. Agus beidh tú ag ullmhú don siúlóid ar an lá arna mhárach, tá súil agam? Amárach ar a haon déag a chlog beimid ag teacht le chéile le cúnamh Dé, taobh de na geataí, Caisleán Cnucha, i bPáirc an Fhionnuisce. An bhfuil? So, beimid ag siúl ansin, yeah. So. Níl fhios agam faoin aimsir amárach ach is cuma.

Seo nó b'fhéidir, you know, is cuma, yeah, ní bheadh a fhios agat go dtagann an lá, you know, cos. Agus is as an cheantar sin, is Baile Átha Cliath 5, Caisleán Cnucha agus an ceantar máguaird, Baile Bhlainse. Yeah, bímid ar an gCanáil Ríoga idir Baile an Áisí agus Caisleán Cnucha agus bímid i bPáirc Naomh Caitríona.
Ok, oh yeah, Leamhcán, yeah. In aice le Leamhcán, go deas, yeah. Go hálainn ansin agus ar an gCanáil freisin ó Má Nuad go dtí Cill Choca. Oh, go maith, yeah.
Nó níos déanaí sa bhliain nuair a bhíonn sé b'fhéidir beagáinín níos tirime ar an talamh Tara, Cnoc Teamhrach. Oh, amach go dtí Teamhair na Rí, oh, go maith, go maith. Yeah, yeah.
Agus anois is arís bíonn just turas difriúil againn b'fhéidir go dtí Reilig Ghlas Naíon, b'fhéidir uair amháin sa bhliain taobh amuigh den Covid agus rudaí mar sin agus yeah so beimid ag dul go dtí Baile Brigín b'fhéidir ar shiúlóid ar an gcósta an bhliain seo le cúnamh Dé. Á tá sibh ana mhaith. Agus bhfuil bhfuil bhfuil ainm ar an gclub nó bhfuil sibh just kind of. An club an t-ainm atá ar an gclub ná Club Siúlach Scéalach.

An clár nó. Caithfidh tú a bheith i do bhall. No, no, no, níl aon rud mar sin ann ach just daoine ag teacht. Má tá suim ag duine teacht. Sea. Scríobh teachtaireacht chugam ar mo ríomhphost, an seoladh atá ar mo ríomhphost ná siúlachscéalach1 5 ag gmail. dot com, that's SIULACHSCEALACH15 at gmail dot com. Sin an seoladh ríomhphoist agus má scríobhann tú teachtaireacht chugam, beidh teachtaireacht agat gach seachtain ag rá cá bhfuil na sonraí faoi na siúlóidí an tseachtain sin nó gach Satharn.

Deas a bheith ag caint leat arís, Anton. Right, agus tabhair aire ar an mbóthar sin, tabhair aire leis. Go raibh míle maith agat, bye. Slán anois, slán.
Bye mé, slán, slán anois.
Yes, sin Kathleen uh, McDermott agus cuirfidh mé an ríomhphost sin smaoineamh an-mhaith just grúpa beag áitiúil agus ag eh, d'eagraigh sí na siúlóidí go léir uh, just go neamhfhoirmeálta so amárach mar a dúirt mé 11 a chlog Caisleán Cnucha Geata na Páirce.